lero pa factory 265 media mumva nkhani yomvetsa chisoni ya ophunzira wina wa pasukulu ya ukachenjede ya mubas ija inkadziwika kuti polytechnic amene anakumana ndi mbonaona ku ndirande pamene mkulu wina kumeneko ankamuganizira kuti ndi wokuba kodi nkhaniyi inayenda bwanji ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi ine ndi scott henderson kwathu ndi ku bangwe komano padakali pano ndikukhala ku ndirande new lines ine ndili ndi zaka 22 zakubadwa na ine ndi nkhani imene yandichitikira mkati mwa sabata imeneyi inali tsiku la pa 21 novemba nditachoka ku chechi kupanga ma attachment pa lodijip la motors imene imapezekera kuseri kwa shoprite mkwezy buses ndimaphunzira ku polytechnic ndikupanga kosi ya motor vehicle technician imene imayang'anidwa ndi a city and guilds nde tsiku limenelo ndinachoka ku chechi ndeno nanga si tikupanga ma attachment timapezeka kuti mwina chakudya chikumazisowekera ndi zina zoterozo nde ndine driver amene no ndimathamangathamanga kumasaka maganyu kuti sande ndigwire ntchito kuti ndidye pakhomo pathupo nde nditachoka ku chechi kuja ndinayamba kuyendayenda mmipanda mwa anthu amene amakhala ndi magalimoto amenewo nde nditayenda makomo angapo ntchito sindinatani sindinapeze nde ndinafika khomo lina nditapezako amayi akumeneko anandifunsa kuti bwanji nde ndikuti ndimafuna nditapezako ntchito ya driving kuti no tithe kuthandizikira nde akunena kuti ayi inuyo wakuuzani ndani kuti kunoko kuli ntchito nde ndikuti ayi palibe wandiuza komano zimachitika choncho kuti ndimasakasaka mwamwayi tikapeza kuti no tigwire nde akunena kuti ah, kunoko kulibe ndiye kunazatuluka abambo mnyumba nde akuti bwanji nde akuti ah, ah, kuti akufuna ntchito ya driving nde akuti inuyo wakutumizani kuno ndani nde ndikuti ah, palibe wanditumiza komano kungosaka fa ndayenda makomo angapo nde akuti ah, inuyo ndi akuba mumati mukamayenda mmakomo chonchi mukapeza kuti kulibe anthu muzitenga zinthu za anthu koma mukapeza kuti kuli eniwo chonchi muzinena zimene inuyo mukunena apazi nde ndikuti izozo zimachitikadi kuti masiku ano komano ineyo ndi zimene ndimapanga nthawi zambiri satade kuti sande ndigwire mande ndikapita ku workshop zikhala kuti tili ndi chakudya nde akunena kuti ayi musanene choncho nde ndikuti komano ngati ntchito palibe muno mukanango zoti palibe ine ndibwerere ndizipitiriza ulendo wanga nde ati palibenso nthawi ino yoti tingakusiyeni kuti muzitani muzipita ndi pamene no anazabwera uja ndikundigwira malaya ine kudabwa kuti nanga chikuchitika ndi chani anazandikwachecha nde sindinagwa kuzatembenuka anazandimenya chibakira pa- pa mtimapo nde ndinagwa ndikundipanilira ndikuyamba kunditani kundimenya kwinaku akuitana anthu amanena kuti abwere kuno kuti wakuba apeza munthu wakuba wakuba wakuba kuno wakuba wakuba kuno wakuba nde anabwera maneba chifukwa kunyumba kwawo kunkona kuti pali main geti nde mkatimo muli nyumba za anthu angapo ndeno anthu aja atafika mwayi umene ndinauona ine ndi wonena kuti anthu aja sanangofikira kumenya komano amayamba afunsa kuti kodi chikuchitika ndi chani ndiye waja nkumafotokoza nde kunabwera anthu ochuluka ena ndikumapereka maganizo kuti iyeyu munamfufuza kuti wachokera kuti nde akunena kuti "Ah, nthawi imeneyo ine ndi chani ndili kuno kwakhala kusowa zinthu zanga zochuluka ndimakhala ndikupempherera kuti munthu oti- amene akupanga zimenezo nditani ndimpeze nde lero ndampeza ndi mulungu yekhayekha amene watani wandidalisa ndiye anatenga dzingwe ndikundimanga ndikundiponya mgalimoto yawo ya tuta dyna toyota kenaka basi ndiye anakalowa mnyumba iwo anakakhalabe kanthawi kenaka kuzatuluka anatuluka ndi chisenga anadula chimtengo ndikuyamba manditani mandikwapula nacho ndili mgalimoto muja nde anthu akunena kuti komatu iye watchula kuti amakhala New Lines momuno bwanji mutamutengera kumene amakhalako mukafufuze kuti ndi kwaodi chifukwa ngati ali wakuba mwina atha kungotchula kukhomo koti si kwawo komano ngati ali wabwinobwino ndoti kumene watchulako mukapezadi kuti ndi kwawo ndipo zimene akufotokoza zimene zikakafanana mutha kumutani mumusiye nde akunena kuti a ineyo nthawi yonena kuti no ndingakapiteso kwawo kumakafufuza kuti ndi ndani nanga amatani imene nthawi imene pachani palibe ndi pamene andangangali solution ina bwanji tayitana neighbourhood chifukwa timakhala ndi achitetezo muzi muno tiwayitane tiwafotokozere kuti nawonso atithandize nkhani ya munthuyo nde akulu ena anafunsa kuti iweyo umasaka ntchito ya driving uli ndi zoyenereza pa ntchito ya driving nde ndikuti zili kuti ndinawauza kuti a pisani mthumba chifukwa nthawi imeneyo nkuti atandimanga anapisa mthumba anatengamo foni ndi license nde akuti a license tu ilipodi even maina amene wafotokoza aja ndi amene akupezeka pachani pa licensepo umakhala house number chani ndinawafotokozera nde akuti umakhala wekha ndi anthu ena ndati a ndimakhala ndi anyamata anzanga aku sukulu nde anati tipase manamba awo ndinatenga manambala ndikupereka nde anawayimbira anzanga aja pasanati 5 minutes anzanga aja anafika fana apasamapo wafusa anafotokoza chimodzimodzi mmene mwaumano kuti kukudaye chama past 6 quarter to 7 mwina kumeneko iwe unafika kunthawi zanji kumeneko ndinafika past 5 chifukwa ku- ku chechi timaweruka 4 then tafika ku nyumba nangochita tii kenaka ndikunyamula license yanga kumapitano mmakomo nde tinanyamuka kuti tikupita ku polisi titafika pa msika umene umatchedwa maflash mu New Lines momo anayimisa galimoto ndikupita pa ma bottle store amene anthu amamwa mowa nde anati mgalimoto muli wakuba ndagwira wakuba kunyumba kwanga nde ndikupita naye kupolisi nde ndikuopa atha kundithawira nde tiyeni mukatani mukakhale naye mgalimoto muja nde anthu amene amamwa mowa aja ananyamuka nkubwera mgalimoto muja galimoto ija itayamba kuyenda anthu aja anayamba kunditani kundimenya nde tinayenda mpakana kukafika ku polisi a ku Ndirande anthu aja akunditani akundimenya titafika kumene kuja timafika kuno cha mma to 8 wamkulu basi anafotokoza kuti aa munthu uyu wapezeka kunyumba kwanga kumufunsa kuti akusaka ntchito mwana ndi nthawi imene tampezayi ndi zimene akufotokoza ndi zinthu zotani zosiyana ndiye apolisi anati chabwino ameneyu timusunga inuyo mubwere chani mubwere mawa kuti tizakambe nkhani nde ine ndinafunsa funso kuti awawa afotokoza kuti andipeza kunyumba kwawo koma ineyo simunandifunse fukwa zina zimene akufotokoza nthawi imene akutchula ndi zimene akunena kuti ndimakapanga ndi zosiyana ineyo simundifunsa simutikhazika pansi kuti tikambirane anati aa panopa ndi usiku komanso inuyo nkhani imene kuti mwapezeka kukhomo kwa eni ake opanda chilolezo imene timatchula kuti trespassing komanso nthawi yolakwira nde inuyo tingo- tikusungani mafunso amene mufuna kufunsidwawo ndi mayankho amene mufuna muperekepo mudzafunsidwa mawa nde akuwafunsa amene anazandisiya aja kuti inuyo bwana mungapeze nthawi nthawi- mungapeze mpata nthawi zanji ndiye waja anatchula kuti aa ine ndika- ndikachoka ku chechi ndimaweruka cha mmathu ndekuti mwina mmathiri nditha kutani nditha kubwera nde azinzanga aja akuti inuyo apolisi mesa mukanangopereka nthawi inu yoti awawa abwere kuti kaya naini koloko kaya eiti koloko sono mukawapasa mwayi kuti iwo a- abwere nthawi imeneyo popezaso uyu ndi oti amapita ku sukulu pamaatachimikira amakhala ndi zokonzekera zina chani ndi ndi nthawi imene mukuitchulayo zigwira ndi akona akuti ayi ife kutanthauza kunena kuti kumeneku azinzako anakutsatira eyi ananditsatira anapita nane limodzi anakwera nawo galimoto limwezo kasana ndipeza ndiri mgalimoto ponyamukano iwo ajaso anatani anakwera mgalimoto muja moti zonse zomwe zimachitika even kukafika pa plasipo kutenga anthu kukwera mgalimoto amandimenya anzanga awo nkuti ali mutimo ali mgalimotomo nde tafika kumene kuja ah, nditafotokoza mfundo imene ija ananena kuti ayi iweyo vula nsapato ndi lamba ndinavula nsapato zija ndikuvula lamba kenaka ananditengera mu selo mu selo muja ndinakapeza munali anyamata osachepera 18 amene anali mutimo anali mmene muja ndiye nditalowa mmene muja ndapeza kuti munali anyamata ena amene no amachita mkhalidwe osuta fodya wamkulu nde ineyo ndili ndi vuto loti ndimachita asima tapeza kuti ndakumbana ndi fungo limene lijalo ndinayamba kupuma mobanika movutika kwambiri nde masuspect aja anayamba kukuwa kumawakuwira apolisi aja nakuti mnyamata amene mwambweretsa uja muno aku banika akupuma movutika ndi apolisi ananena kuti a ngati amene akusowesani mtendere mungomupherani mutimo mungomupherani momo ndi ena amafuna azitimenya kuti ndikuwa- ndikuwasokosa pamene ena amanditeteza kuti "Ah, munthu uyu tiye timusiye sitikuziwa kuti andivurulanje mose sitikuziwa chimene watani wabwerera nde kenaka basi ndinazapeza kuti kanthawi kena kunabwera wapolisi wapolisi anabweresa jumbo jumbo muja mutatsegulidwa munatuluka buledi koilo wa, wa udzudzu panado ndi timapaketi timapaketi tuja atatimasula ndinapeza kuti munali fodya wamkulu chamba ndi anyamata aja anachipikira chamba chija ndikutenga mabotolo a madzi mabotolo a madzi a plastic munali madzi ndi anaboolaboola mabotolo aja ndikumakoka chamba chija kumakokera mbotolo muja ndi utsi uja kumatuluka kumangofalikira mu room yonse ija zinapezeka kuti inenso zinayamba kunditani zinthu zija kupuma mobanika kuja inayambiranso ndi anthu amene anali muselo aja anayambanso kutani anayambanso kukuwa palibe apolisi amene anatani anabwera mwafotokoza muja kuti ulendo woyambirira asanasute fodya wawoyu mutayamba kubanika atayitana apolisi ananena kuti mungomphera momo kukupha kwake akuphe motani anangokuwa mawu onena kuti mpheni momo kumauzano ananena kuti ngati akukuvutisani ngati mukuona akusowesani mtendere ameneyi mungomphera mutimo mungomphera momo ife sititani sitibwera ndiye kaya amatanthauza kuti andimenye kaya amatanthauza kuti andiphe mwa mtundu wanji komano mawu amene anatuluka kuchoka ku reception kumene kunali apolisi anali amenewo wapolisi amene anamveka mawu amenewo anali wamkazi kapena wamuna anali wamamuna mwina zimenezi zimachitika nthawi zanji kutengera ndi imene ndinafika kumene kokuko ndinafika cha ma 8 tingoyerekeza panadusa mwina 1 hour and 30 minutes tingoyerekeza mwina cha ma past 9 kapena to 10 ndikenaka basi zinapezekano kuti ndi mmene zinachitikira phuma limene linandithera eti zinapezekano kuti ndinasiya kudziwa no chimene chikuchitika chifukwa azinzanga amene anali mmenemo ananena kuti ndinakomoka chifukwa kunabweranso makolo anga atayimbidwa foni usiku omwewo ndi akubangweyo anabwera ndi anawayankha kuti ineyo kulibe amene mukufuna iwowo kuti chani kulibe mwana atafusa anzanga aja kuti mesa munandiimbira foni kuti Sikoti mwapita naye kupolisi yake iti nde anayankha kuti ayi ali ku Limbe ndi konko kupolisiko kenaka basi akuti iwo atanyamukako anazabweranso mamawa pamene anazandipezadi kuti ndinali kutiko ndinali ku polisi kuja ndeno zitapezeka chonchija utsi uja utachepa mu room muja tithana kuwerekeza kuti mwina cha maleveni ndinadzapezanso ngati nyonga ndinadzuka bwinobwino ndi kunabwerano suspect wina kubwera pa galimoto kuti amuponyenso mselo mumuja ndeni ndinakhala chapakhomo ndinatulutsano mutu kuti mwina ndipume mpweyano umene walowa kuchokerano pa nthawi imene akumulowesa munthu uja ndi pameneno wapolisi wina anazanimenya buleti nkhope wanga ndinagwa kugwera kumene kunali zimene zimakhala ngati zimatchemba zija ndi anthu akuti koma ndi mnyamata uja anakomoka uja amadandaula kuti aku- akutha phuma uja ndakuti o ndi uja akumavutisa uja eti ndakuti ndi pamene anazalowa wapolisi wina ndikundigwira malaya ndikundikokera mkolido ndikuyamba kunimenya agwisa ntchito majombo analipo apolisi awiri ino nthawi imene amanimenya ndili mkolidomo wina anali mcivilian wina anali mu uniform ndiye pathupi pakopa kuti mmene amakumenya amakumenya pati pati amangomenya pena paliponse amaponda cha munthitimu kwambiri anamenya mbali ya kumanjayi so tapita tapita kuchipatala ku x-ray anapeza ndi ma scars ndi ma soft tissue akumanjako ndamene anapanga ngati adapanga anali madamage ana anaonongeka anandikokera mkolido muja anandigo- ndinagona champene mbali ya kumanzere ndimene inagona kusamira pansi mbali ino ya kumanja ndimene inali kumtunda nde akamamenya amapondano amapondano nthiti za kumanjazi ndi khosi amapondanso ndi khosi lomwe nde zinapezeka kuti ndinafooka ndataona kuti ndafooka fa poyambapo ndimalira eti mukundipweteka ine chonde tandisiyani ndikufa ine amayo amayo mukundipweteka ine amayo ndataona kuti ndasiya kukulira ndi kukuwa kuja anandikokeranso muyani mselo mommuja ndinakhala mmene mujano mpakana kunja kunacha nthawi imene amakumenyayi inali nthawi yanji komanso apolisi yake anali amuna kapena anali akazi apopo kuyerekezera titakuyerekezera inali mwina cha mma 12 usiku and apolisi awo anali am- azibambo okhaokha awiri winayo amene anali mu civilianiyo anali wokuda otalika odzuka eti wathupi ndithu winayi anali ndithu ochepa thupi o- oyererako pang'ono ndi cha pa reception pakepono panalino mtsikana amene anayima nkumayang'anira zimenezonso kuchoka mselomo kukafika mkolidomo ndizonera kuti khomo la selo lili mkolidomo anangondikoka choka mselomo ndikugonano mukolido ndizonera kuti sipatali ndiye pamene paja mamawano kutacha zinapezekana kuti masuspect anzanga aja anafotokozano kwa apolisi amene amagwirano chigawo chakummawa aja usiku aja anapezeka anatani anapita ndakunena kuti "Ah, munomotu mselo munomo muli munthu wina suspect nzathu amene sakupeza bwino ndakunena kuti ah chabwino timuona nthawi yake ndiye zinapezekana kuti anyamata aja anabwerezanso khalidwe lawo lija kuyasa chamba chija ndikuyamba kutani kusuta zapezekano kuti ena analino oti ndi akalekale pamano kuti ayi ine muno ndakhala mu 8 days ena ndakhala 15 days anayamba kumasuta chamba chija zapezeka zinthu izo zinanditaniso zinandiyambikiranso ndi ena akunena kuti iweyo zikamakuchitikira chonchi umatani ndi kuti ndimayuza inhaler nde akunena kuti bwanji tingopeza tiwapemphe tiyimbe foni akutumizire inhaler ndi anayitana kuti amadamu akufuna inhaler uyu kuti mwina anthu akwawo amutani amubweretsere inhaler koma uku chamba chija chikutani chikusutidwabe ndi zinapezekana kuti ndinayambano kupanga suffocate kwambiri kupuma mobanika kwambiri ndi pamene no panabwera wapolisi wachikazi anabweretsa janasi ndikundipasa kuti tampasani janasi azitani azipanga amathandizanso ndinadya janasi uja koma zinthu sizinatanibe sizinasinthe ndi pamene no kunabwerano wapolisi wina kuzasegula mu cell muja ndikundikokera mu chani ndikokera mu corridor muja nde ndinagona mmene muja kuchoka no nthawi imene amanditulusa inali chamma 8 mamawa kumafika chamma 9 chamma 9 ino kunabwerano azanga amene ndimakhala nawo aja anabweresa chakudya ndi kuti azanditani azandione ndi pamene anati mbale wanuyo sali bwino mwina mungonyamula muzitani muzipita naye ndi pamene amanditulusa ndipitisa panja zinapezeka kuti ndikulephera kuyenda anandimenya kumanja ndi ziwalo zakumanja zinali ngati kuti zinali zitazizira zinasiya kugwira ntchito kuti olo mkonowu upange support balance bwinobwino zimavuta olo kuti ndiponye mwendo zimatani zimavuta ndi pamene anamuuzano kunena kuti akasake wa njinga andinyamule azitani azipita naye ndiye uja adapitano kuti akasake wa njinga uja anafunano kuti ayimbire makolo aja kuti atitulusa ati tizipita kutiko tizipita kunyumba komano ndikukasaka wanjinga chifukwa choti sali bwino ammenya kwambiri ndi pamene no anamuza kunena kuti ayi musanyamuke ife tikutani tikubwera nde zinapezeka kuti waja patatha ndithu maminisi angapo mwina 40 minisi anthu aja anatani anafika ndi atafika akuti muntenge muzipita naye kutiko muzipita naye kuchipatala nde akunena kuti ah, ife tifuna tione kaye mafairo amene mwamutsegulira mlandu maso statement imene munamutani munamule- munamutenga nde akunena kuti ayi komano ndi condition imene iye alili mukanayamba kaye mwapita kutiko mwapita kuchipatala ndakuti izo zachitika kale koma tiyambe kaye taona za milanduzo then tikapita kuchipatala akufatu zaone poyambira tikatani tikabwera ndiye anayamba kufufuza mafailo anapeza kuti palibe failo imene yatsekulidwa kuti pali munthu otchedwa ndani otchedwa ineyo amene anadzamusiyayo dzina lawo ndi ndani nanga amatani nanga chinachitika ndi chani anapeza kuti palibe failo imene ikuonesa kuti pali munthu amene anazanditani anazandisiya kapena kuti pali mulandu wina uliwonse ndiye anandiyitana ineno kumakandifunsa zimene zinatani zinachitika kangatino statement anandilembera kuchoka patipo kuchoka pamenepo kenaka atandilemba statement ija anandipasano medical report ndikunyamuka kupita ku queens nditapita ku queens atapita nane ku x-ray kukandijambula nditapita kundijambula madokotala anapezano kuti mbali yakumanjayi nthiti zakumanjazi zinasemphana komanso minyewa ina inapezeka kuti inaonongeka komanso khosi langa linapeza kuti linathawira mbali imodzi kuti no ndiwongole zimakanika ndiye anandilembera treatment ndikundiuza kuna kuti ndikamwe treatment imeja komanso ndizipanga ma physio kuti no thupi langa li- libwererenso mchimake nde panopa ndikupanga zimene zonse chabwino ndiye mwina khosi lakoli padakali panopa lili bwanji labwerera malo make kapena lidakalibe choncho nakali chimodzimodzi ndimavutika kuti nditembenuke even ndipite ndimakhalira mbali imodzi kuti ndiwongoke mapeza kuti zikuwawa kwambiri mwendowunso sindimayenda ulendo tingayerekeze mwina 20 meters ndimati ndikayenda ndikuti ndikhale pansi mwachidule nde ndimangokhala kunyumba zimenezo zikundikhudza fanira kuti ine nditabwera kunoko ndinabwerera kuna kuti ndili pa sukulu ere anandipasa period kuti mmene mwachoka mkalasi mupite ku ma practical nde zapeza kuti ndabwera kuno nthawi yanga ikupita koma ma practical sindikutani sindikupanga even moyo thupi langa likupweteka padakali panopa ndikulephera kupanga zinthu zina zimene zimandipasa moyo chakudya cha tsiku ndi tsiku wakambapo onena kuti achipatala anena kuti nthiti zako zasemphana ndiye akuti solution ndi chiyani kuti nthiti zako zibwerere solution yoyamba anandiuza kuti ma physio amene anandiuza kuti ndizipangawo zoona kuti pang'ono ndi pang'ono zikhala ngati kuti zikubwerera m'malo mmene zimayenera kuti zitani zikhalire ndi zimene anandiuza achipatala komanso anandipasa madeti kuti ino ndizipita ku check up mwina unabwereranso ku polisi ya Ndirande kukadziwitsa polisi kunena kuti kadi yanga kuchipatala ndili akuti kundimenya anandimenya kuja nthiti zanga zasemphana komanso khosi langali lapita mbali imodzi unabwereranso kukadziwitsa polisi Eh, anandiuza kuna kuti ndikapeza bwino ndipitise zimene ino zimene andipeza nazo kuchipatala ndeno of course ndisanapeze bwino nditachoka ku chipatala kuja panangotha tsiku limodzi ndinabwereranso ku polisi kuja kukasiya malipoti aliwo amene aja ndipo ndilandira iwo aja malipoti aja anango- anandifunsa kuti pano ndikupeza bwanji ndi ndinawafotokozera ndi mmene ndiku- mmene ndikupezera komanso anandiona mmene ndikuonekera ndi anandiuza kuti "Ah, ndi mukatero mukabwerenso lachiwiri la wiki ya mawa foyo ndima kuti amene anazakusiyani aja foni yawo sikutani sikuyankha komanso chichokereni chatsifume chayo sanataninso sanabwerenso nde muzaone kunaa kuti aku- akubwera kapena sanabwere nde mukazabwera tizakuuzani zotani zochita kukuvulaza amene anakuvulazaniku anakambako kuti chani kundivulaza kumene ana- anandivulazako iwo anangokamba kuti pamakhala ngati nkhani ngati zimenezizi mwina imakhala ndi milandu ya common assault mwachitidwa inuyoyi ndi zimatengerano kuti inuyo mutani komano ndi mmene tikukuonerani mukachire ngati nkhani yanu basi yatha mupite kunyumba anafotokoza choncho chifukwa mmene tita zinaonekera tafika kumeneko even mmene anakandisiya munthu ameneyoyo zinaoneka kuti munthuyo siwachilendo kumaloko akudziwidwa fa ife tinatsalira iye anatsogola koma ndinakapeza akukamba nkhani zawo akutani akucheza ndi anaonesa kuna kuti anampasa mwayi onena kuti akabwere nthawi imene angatani angafune ndine atandiponya musero unapeza kuti anzanga amene anatenga aja amafunsana kuti izi zinthu zimene zikuonekera munthu zachilendo sono munthu uyu akakhala kunoko nkumakuwauza iwo aja nthawi yoti akabwera akafuna muziyenda motani anena kuti ifetu nkhani tiyang'anira abwana amene abweresa munthu abwana akanena kuti timusiye ife timusiya akanena kuti iyayi nkhani ipitilira ife tiyipitilira ndeniyo mupite muzikagwada kwa abwana amenewo mukamvana nawo akatiimbira foni kuti timusiye ifeyo timutani timusiya apa chimene ndikudandaula kwambiri nchonena kuti vuto limene landipezekera panoli ndikulephera kuti ndidye mokwanira chifukwa ndikumati ndikamadya zakudya zimene ndimakonda kudya zoti zindipase mphamvu lopeza ndikumamva kuwawa kwambiri zikumatserezeranso ndi mmene a- achipatala andiuzira kuti mmene mulilimu muzikadya zakudya zofewa ndiye zikumati ndikamadya sima lopeza ndikumamva ululu nde ndikumangoti anyamata anzanga akamaphika basi andipungulire phala kuti ineyo ndidye ndiye padakali panopa chakudya chimene ine ndikudya ndi phala sima sindikukwanisa kudya sindikumadya sima kutanthauza kunena kuti chichitikeni zimenezo mpaka date ya lero sunadyepo sima ungodya phala lokhalokha ndikumangodya phala lokhalokha sindikudya sima phala limene ndikumamwa ndi la madzi chifukwa likumapungulidwa pa nthawi imene anyamata akuphika nsima kuti ine ndingochita mokumwa mwati tiyerekeze kunena kuti wadya nsima chingachitika ndi chani apa chimene chimandipangisa kwambiri kuti ndizidya phalalo chifukwa ndikamadya nsima ndikamameza ndikumamva ululu ndikumavutika kwambiri kuti ndimeze nsima even ndikamatafuna chakudya china chake nsagwada zangazi zikumawawa kwambiri chifukwa zakokana nsagwada zangazi zinakokana komanso khosi langa linatembenuka ndeno kumati ndikamatafuna ndikumamva ululu komanso ndikafika nthawi yoti ndimeze ndikumamvanso ululu chakudya chija chikamadusa pakhosi unakambapo kunena kuti ah, nthiti zako zinali zitatupa padakali pano zili pasi apapa nthiti zangazo zikuoneka kuti kuphwera zaphwera eh? panopa pa thupi langa mmene likuonekera zinali zoti mmene mbali imene anandipo- anandipondayo imaoneka kuti mwina mumakhala mwakuda mwina mumaoneka mofira mofira choncho ngati kuti kukhuthukira timagazi mbali mwa nthiti zomaoneka zinthuzi ndikavula malaya tsono ndi pamene azanga amandiuza kuti waona si amaponda athu umumu ndikuchita kuoneka ndiye ma- mawu anga ineyo akupita kwambiri kwa anthu amene angathe kutithandiza ngati mabungwe komanso anthu ena apadera amene nawo atha kuona chosowa ndi akhudzika mu mtima ndi mmene nkhani yayimvera ndi mmene inachitikira kuti ngati angathe kupeza thandizo athe kutithandiza chifukwa ineyo pa ine ndekha kapena pa mako- makolo anga paokha mwina titha kungoyisiya nkhaniyo kapena kusowa nayo kolowera chifukwa chakuti tilibe kuthekera kuti tingathe kupita nayo patsogolo koma ndithu yakhuza kwambiri moyo wanga usiku ndi tsiku pa nkhani yonseyi apolisi akundilande akuti bwanji ine sergeant jairosi ndirande police public relations officer muchokera tsiku imene mwatchulayo kufika na lero sindinalandire ripoti ina iliyonse losonyeza kuti wina wake wadandaula ku malo ina aliwonse ku polisi ina iliyonse kufikira pano patilibe ripoti ina yoti wina wake wadandaula kuti anachitidwa chipongwe ku polisi ya ndirande potengera kunena kuti munthu amene dzina lake akuti ndi scott henderson timafuna tidziwe kunena kuti ngati a ndirande polisi munamulandiradi munthu ameneyu kuti mwina kubwera ngati suspect monga za kuganizidwa ndi munthu wina kuti amafuna kuba kunyumba kwake
zimenezozo i think ndizofunika kuti tichite kufufuza m'mabuku mwathu monga mwanena kale kuti video ndimeneyo koma i think tikafufuza ndiye tikuwuzani anadandaulanso kunena kuti ali ku ah, polisi imeneyi ya ndirande akuti mkatimo ndithu munali anthu oganizidwa milandu yosiyanasiyana opitirira 18 ndi akuti ena amasuta fodya wamkulu wachamba amene amabwera mu selomo ndi apolisi ena amadzawapatsira ndithu ah, anthu oganizidwa amenewa ndi amasuta iye chifukwa cha asthma zimapezeka kuti amabanika kupuma mpaka anafika ponena zoti anakomoka mwina nkhani imeneyi ndemanga yanu ndiyotani a pamalamulo a polisi timanena zoti sikumaloledwa kuti munthu azisuta fodya muselo ndipo munthu aliyense amene amalowa muselo amayenera kufufuzidwa kuti asalowe ndi china chilichonse koma zovala zokhazo nkhani zoti munthu analowa ndi fodya muselo zimenezozo pamalamulo apolisi sizololedwa ndipo ngati apolisi timathan- timayesesa kugwira ntchito yoti kufufuza china chilichonse chimene chili pafupi kufufuza chilichonse chimene chili mthumba mwa munthu kapena china chonse chimene watenga chokhudzana ndi fodya kapena zinthu zimene zingathe kuononga moyo wa munthuyo kapena munthu wina aliyense amene angakhale muselo Ndi apolisi amakhala anthu amene amakhala ophunzitsidwa bwino ntchito ndipo amadziwa malamulo a mmene angagwiritsire ntchito selo ndipo amadziwa umu- ufulu wa munthu wina aliyense amene amakhala mu selo so pa nthawi imene akukamba kuti panali munthu amene amaperekera chokudya ngati wapolisi izozo sizichitika ngati kupolisi ndipo timakhala ndi nthawi imene timaperekera chokudya chokudya chimaperekedwa mu nthawi imene imapangidwa komanso ngati munthu ali mkati kuti kwabwera munthu wodzamuona timayesetsa kupanga cheki china chilichonse chimene chabwera ngakhale ndi chakudya chomwe munthu amayenera kulawa cholinga choti munthu uja apatsirane ndi m'bale wake chakudya chija mpaka chikafike kumalo kumene uja mokhulupirirana anthu awiri komanso apolisi ngati kuchitira umboni kuti zimene zaperekedwa ndi zokhazo zoyenera kulowa maselo Ah, scott ameneyu anakambaponso nkhani yakuti akuti ali mkati mobanika kamba ka fodya amene amasutidwa mkatimo akuti anthu ena amene anali mu- muselomo akuti amaitana apolisi kuti abwere adzamuthandize kamba kunena kuti zimafika kuti zinthuzo zimapita kovuta ndi akuti apolisi amene anali pa reception anakuwa kunena kuti mungomupha ameneyo asakuvutitseni mwina pamenepopo mungayankhepo kuti chani apolisi ndi anthu amene amaphunzitsidwa bwino ntchito yawo komanso amadziwa ufulu wa munthu wina aliyense chifukwa munthu wina aliyense omangidwa ngakhale osamangidwa odandaula ngakhale odandauliridwa amakhala ndi ufulu ngati munthu so ngati wapolisi palibe chifukwa choti munthu ukaphwanye ufulu wa munthu wina chifukwa choti mwina ali mkati mwa selo zonsezo zimayenera kusatidwa ndipo ngati pali kuchitika china chonse chosonyeza phokoso lina chonse chili mselo so obvious apolisi amene wapitako akapange check ndi zimenezozo ngati munthu woziwa ntchito komanso wina aliyense amene wapanga lipoti kuti zimene zinachitika anakambapo kunena kuti atachoka ku chipatala anabwera ku polisi ya ndilande ndipo kumeneko ndithu anakumana ndi apolisi amene anali pa duty ah, tsiku limenelolo ndipo anawaonetsa makalata ake akuchipatala amene akuonetsa kunena kuti nthiti zinasemphana khosi linapindika mwina ndi zoona kunena kuti anafikadi ku ofesi yanu ndipo anakumana ndi akuluakulu ena kumenekoko kuyambira msiku limene mwatchulalo kufika na siku la lero palibe aliyense amene wabwera kudzapanga lipoti lokhudza nkhani imeneyo
victor mhango ndi mkulu wa bungwe la CHREAA lomwe limamenyera maufulu a anthu akundende ndipo akuyankhulapo ine ndine victor mhango ndi ndimagwira ntchito ku CHREAA ah mwina choyamba tingoyankha kunena kuti posatengera nkhani iyi kuti yakhala bwanji chifukwa tilibe umboni weniweni pa zimene zachitikazo komano tingofotokoza kunena kuti palibe wa polisi kapena palibe mMalawi aliyense amene anapatsidwa udindo onena kunena kuti atha kulanga either mkazi a munthu mwina pakati panopa mchitidwe umene kuMalawi kuno tikulimbana nawo kwambiri ndi wonena kuti anthu akutengera malamulo m'manja mwawo kumamenya amene akuwaganizira kuti ah, mwina abera masuspect lamulo limene lija kapena kudandaula kumene kuja sikuti kukudandaula kwa anthu okha ayi komanso apolisiwo ngati zinachitikadi nde kuti atengera malamulo m'manja mwawo mwa njira ina yonse adalakwitsa mchitidwe womenya munthu kapena kulanga munthu chifukwa choti ukumuganizira kuti waba kapena walakwitsa china chake dziko la africa lamulo silimaona nkhope ya munthu silimaona um, udindo wa munthu lamulo limagwira ntchito pa munthu aliyense malingana ndi mmene limayenera kugwirira Ah, mwina make ndangokubwezani pambuyo pang'ono nkhani ya a Buleya lule zinthu zinachitika ngati mmene mukufotokozera anthu ena ake mwina anaziona kuti iwowo ndi apolisi atha kupanga mmene ama- ankaganiziramo ndicholinga chonena kuti ah, mwina make akwanise zofuna zawo komano lamulo lomwelo linazawagwira anthu aja panopa akuimbidwa mlandu nde chimene ndifuna ndiyankhule panopa nchonena kuti ngati izi zili zoona si zoyenerera moti apolisi amenewo ayenera kuimbidwa mlandu mwina afufuzidwe aimbidwe mlandu komanso tingoyankhula kuti pakadali panopa mwina make izi zinthu zikumachitika kwambiri